mulungu pa 7 march 2024 ya april ya. April. pepani tiyambireso la mulungu pa 7 april 2024 kuchokera ku times television poyinyadira timati ttv tafikanso ndi chiprogramu chanu cha hot current chiprogramu chimene chimabwera pano kuti chizakambe nkhani zimene zukuchitika mdziko muno. Pochita zimenezi sitimanyengerera komanso sitimapepesa. Langa dzina Ndevu za Mwayi, Wonder Msiska komanso ndili ndi achimwene anga Wayana Chunga timanyadira kuti Ochunga. Zikomo kwambiri.
Komanso Jona Pankuku msukuluzi takulandirana msukuluzi tathokoza kwambiri mmene tikuyamba program iyi kuti mudziwe kuti program inja live nkuti manchester united ikukanthamula liverpool 2 kwa 1 ndekuti tizikuwuzaninso kuti zigolizo zikuyenda bwanji mkatikati mwa ndimemo chifukwa tikudziwa kuti kukakhala mipira chonje anthu amakhala conflicted wayana Yes, amaonera ku hot current Ehe. ukaonanso kukampira ne ngati mwasankha kuti mufuna kukhala pa hot current zigolizo tizikuwuzani kuti zigoli zikuyenda bwanji azibambo inu tili ndi nkhani imene tikufunsana kuti kodi timasuta chani what are we smoking chifukwa pena uma- uma- umaona kuti tuchita zinthu ngati kuti mwina ah, z- tabanda you know tasweka taganjika because tikukamba nkhani ya mapassport mapassport ku immigration ayi ndithu sizikumveka bwinobwino sizikuwoneka mutu wake chichokere ni february ija titachitidwa haki tidapulumusa hakingiyo nkunena kuti tiyamba kuprinta kulilongwe kenaka zisefukira m'madera enamo koma tikukamba pano sizikuziwika bwinobwino kuti kodi kulilongwe tikuprinta zingati Kuwafunsa anthu aku Lilongwekonso amtudzunso.
Kuchuluka mwano. Anthu amwano aku immigration. Mwano ngati ali kunyumba kwawo. Atengera kwa abwana awo poti abwana awo atchuka ndi mtudzu basi nawoso angobwera mtudzu nde ife tijama nanu panopa kuti inu mugwira ntchito ofesi za boma musaopseze anthu perekani service Nde nkhani yache mukaprinta ma passport palibe amene atakuvutiseni. If you are not printing the passport tizibwera kufusa mafuso chifukwa president adanena kuti muyambe kuprinta ngati sitero anthu achosedwa ntchito. Nde kaya mubisala tikuvumbulutsani kuti akuoneni. Introduction ndi yovuta anthu. Mayo sitinayambe nkhani. Nkhani yachiwiri Tikunena kuti kodi inu apolisi mpaka pano simunagwireko olo mmodzi wa anthu amene adamenya anthu a dpp akulowa mu Lilongwe mpaka pano? Iyayi. Tatiyankhuleni chikuvuta nchani zakafukufuku zikuyenda bwanji at least tiyankhuleniko. Olo ngati awaopseza kunena kuti basi isiyeni Yes. ita iti iti- Yes, ali- yes. aliniso kunena kuti ah, no Ta yes, yes. atiopseza kuti eh, ma- ma- ma- ma- manja manja athu Yes. ah, akuoneka kuti satheka kugwira anthu Our hands are tied. Iyi- iyi tayiyezeka Eh, tayi- eh, kuye- kuyedzeka. kuyezeka eh.
bwerani muzatiuze kuti iyi ya ya dpp tayiyezeka koma zili kuopsa iti tiziunikanso kuti kuopsa kwake nkotani tikachokapo tikufuna tiunikenso ku nyumba ya malamulo konso kodi ku nyumba ya malamulo kuzikhala bwanji kumeneku poti yayima nyumba ya malamulo lachisanu ndi kumeneku kudali zojombajomba anthu a mulungu anthu angojomba phungu Mai aja a sipikala amati kukhala ngati kakhobili azikalanda kodi zimezi tizona zikuchitika? Komaso kunyumba imeneyi yamalamulo kudaliso kodi leader of opposition ndi ndani?
Eh zikuoneka ngati zuvutabe kuti tiziwe bwino bwino kuti kodi ku leader of opposition ndi ndani eh komaso kudali ine anthu awa amati kukhala ngati maphungu akufuna kumenyana koma mmene ndinaonela ine Ndimaona ngati a Suleiman amafuna kuwamenya Botomani. Ena sana ana namada choka kukapeza Eya, a- a Botomani so papa. anthu makhala kuti anthu afuna kumenyana. Muzisiyanitsa munthu ufuna kummenya ndi munthu ufuna kumenyana. Zona. Iwo aja adakhala pa mpando ndiye kuti amafuna kuwamenya. Eya, kodi tafika pamenepo? Limbi afika pamenepo kuti tizimenyana nyumba. Mukuonera kwambiri kapena ya ku South Africa ya achina Malema muku- mukuonera nyumba ya malamulo yakuti imene ikutisokoneza zinthu. Tikufuna tikambirane zimenezi. Kenaka Pogwirizana ndi funso timafunsa la apolisi lija, a Tcheya owona zisankho m'dziko muno amenewa ndi a Justice Chifundo Kachale ananena kuti mpofunika kuti onse okhuzidwa aziyendera za nkhani za chisankho tiziyendera limodzi ncholinga choti chisankho cha 2025 chizakhale cha bata chidzakhale choti anthu adzachikhulupirire komanso cha- choyendetsedwa bwino. Kodi tiyambire pati? Tiziunika chani? Tikayamba kuona zinthu zina tidile nazo bwanji poti amanena kuti muvi woyang'anira umalowa m'maso? Anthu a Mulungu tiyambe ndi imeneyo ochunga. Ochunga, February Yes. chaka chino kudatuluka statement ku immigration kuti afuna kukonza mashini awo pa chifukwa cha ichi ayimitsa kaye kupulinta ma passport ife aku times kuno tidaona kuti yayi nkhani si imeneyo nkhani ndiyo kuti anthu achita haki titalemba zimenezi amalawi adatiukira Eh, simukonda dziko lanu eh, nkhani zimenezi izi ndi za security eh, chanchani khalekhale a president anazagwirizana ndi zathu zija

kuti data data has been lost yes anthuso adatinenaso kodi inu ndinu anthu a mtundu wanji kenaka a immigration anabwera kuti ya itapangako retrieve ina data imene inachite lost ija ina ikhala ngati ikuvutabe nkhani tikukamba apa ndiyo kuti a president adanena kuti adapereka was that 14 Three weeks. three weeks Three 21 weeks. days Yes. Yes. kuti tikonze zonse tiyambe kuprinta three weeks ikufuna izitha ngati mawa lake adatulukira ku immigration ndi ku- ku msonkhano wa atolankhani ayi takonza zinthu tiyambako tiyamba nkulilongwe kenaka tipitano kumpoto tipitako ku blantyre ife tidapitanso konko kukafuna kodi kulilongwe muprinta zingati padakali pano kumene mafuna muyambeko achunga mpaka pano sizikuziwika kuti kodi kodi ngati kuprinta chikuvuta nchani kungona kuti tikuprinta awiri tikuprinta imodzi ndi paja amatiyankha pa Eya. Munthu ama- ama- Amati ama- akama. amayankha kafe Eya. mwa- mwa- My friend. muthira mawu Ehe. Eya. Indirect, Eya. iwe ngokutayimuzi Yes. Eh? suli zomwe tikunena uchi eya ngati kunyumba kwa munthu kenaka anthu aja achunga anthu akungofuna mapasipoti awo kuti aziyenda ndi ufulu wawo ngati amalawi kuti atenge chiphaso chimene chichi chizata ali ndi zifukwa zosiyanasiyana ina za matenda ina za business whatever reason Koma they are entitled kuti akhale ndi passport yawo ngati asatira madongosolo onse ndi amalawi koma mpaka pano ena tidaona kuyenda ku blantyre achunga Yeah. achoke azikhale achoke akalumo Yeah. no nkhani ndiyo kuti kodi nkhani za passport izi zachitisa manyazi kokwanira achunga yeah. ngati dziko tachita manyazi kodi a president even atalankhula anthu anthu ena kukulabe mtima Yeah. up to now achunga we don't know what is happening kodi bomali likuzitenga izizi mwasewero are they serious kuti ukuku kuli vuto tatiyeni ti- tiyikeko maso athu tipeze yankho achunga tupanga bwanji zinthu zako yeah. no choyamba ndinene kuti ndife anthu omvesa chisoni ndife anthu omvesa chisoni chifukwa chonena kuti ngakhale iwo amene amayendesa makampani aboma kapena mabungwe aboma samafuna nthawi zina kuvomereza kuti apa patativuta Anthu samadziwa zonena kuti in life sizotheka makamaka izi zokuyendera machines imafikadi nthawi zi zimatha kuku things can get out of control koma its how you handle it zimene zimaonesa kunena kuti whether we have good leadership kapena ayi. Ndiyankhule motere mchichewa kunena kuti. Vuto limatha kubwera koma mmene mumagwirira ntchito ndi mmene mumapangira handle vutolo ndi zimene zimaonesa kuti ngati tili ndi mtsogoleri kapena ayi. Zinthu za makina zimatha kuchitika. Hacking anthu amakachita hack mpakana ku Pentagon. Tikudziwa zimenezo zimatha kuchitika yeah but it's how you handle it. Ndiye ndimafuna ndinene kunena kuti ineyo kwambiri ndikuona ku immigration kunena kuti atsogoleri akumenekuku Ayi, there is something that they are hiding. Chifukwa itakhala kunena kuti pali vuto, what is the problem? Chovuta ndi chani kunena kuti apapa zativuta, a 3 weeks ija a president zakanika chifukwa cha zifukwa izi, izi, izi. Ndipo mukati muyione history ya nkhaniyi kuyamba kuyambirira, imaoneka ngati kunena kuti chilungamo chikuchepa in the history of this passport issue. Kuyamba kuyambirirako amaoneka ngati kuti amadikira kuti anthu avumbulutse nkhaniyo nde azibwera so nkumadzakhala ngati tsopano akupanga sanitize nkhani ija akunena chilungamo ayi tisamachite kupempha chilungamo cha nkhani inuyo muzibwera ndi chilungamo cha nkhani nkudzawauza eni dziko eni misonkho amene ali aMalawi number 2 ine nkuyang'ana kwa ku- kuboma ndikati kuboma ndikuyang'ana kwa mtsogoleri wa dziko lino chifukwa nkhaniyi inachokati pa minister inasalaza mkonseni Yes, yes. nkhani ili m'manja ma president siazikhalenso nkhani m'manja ma president because a president anapereka directive mm. at that moment it, it has risen above the office of the minister now nkhani ndi yonena kuti kodi a president akapereka directive amapanga follow up ndani mm. amapanga follow up ndani is it the mm. spc mm. ndipo ikakhala kuti directive yo siinatsatidwe mm. who is supposed who is supposed to execute uh, uh, guidance direction kuti tsopano tipanga motere I, ine nkuona ngati kuti chimene chocho unfortunately that has been one thing and i'm not afraid to say that because anthu ambiri amanena kuti iyayi mwina mukuyankhula zonena kuti e mukuwanyoza apresident koma nkhani ndi yonena kuti apresident anthu akamakamba nkhani ya ah, you're not decided you're not decisive nkhani imene amakamba ndi ngati iyiyi yonena kuti mwanena nokha kunena kuti in three weeks ma passport ayenera kutuluka akapanda kutuluka chizungu chanu munanena kuti heads will roll kutanthauza kunena kuti wina kumenekoko ndithu ah, achoka kapena kuti china chake chichitika No, ana- choonetsa ana- ana kuti- zototsa. atachotsa A- achotsa Yes, yes, yes. eh, mu- wina achoka ndithu now three weeks later inde anabwera ndi maconference koma we know anthu amatha kunama anthu amatha kupanga maconference akunama kumene i wish the office of the president inakanena kuti we want to go ku immigration yes. ndikukayendera yes.
what, is, what is the problem yes. a president atha kupita kumene kujako yes. awatenga ka vice president awo kaatenga yes. minister uja yes. lero ndikhala ndipanga camp ku immigration print as i'm here the plan print is i want to see yeah, i want the process kuiona yes. ikuchoka apa mpaka na ndiweruke kwa nthawi zina samatha kupita ku capital hill Yes. he can do the same Exactly.
ndikutuluka kumene kujako ali ndi empirical evidence yopeza okha president Yes. chifukwa anyamatawa sometimes you can't trust them yes tikanena choncho ndiye kuti tikunena kuti mwina president ndi mayankho a china chilichonse mdziko muno kapena tikungonena kuti because sometimes

mwayi oti amafuna kuti apite kuchipatala kunja unalipo koma akuti akuvutika nkhani ya mayendedwe ma, tra- ma passport how honestly do you feel ngati mtsogoleri wa ku immigration about that how do you feel as government about that kuti alipo anthu ena amene akuliphi- akulephera kupita ku india alipo anthu ena akupita ku south africa akulephera kupita ku zambia po- konku kompu pa kenya pompa for cancer treatment akulephera chifukwa cha mapassport honestly and we're going to be going around in circles no izi nzochititsa manyazi not only that do you know kunena kuti nkhani yakuyenda kunja imabwera ndi nkhani semati imatha kubweretsa forex it has an impact on the economy of the country anthu amapita kukapanga mabusiness osiyanasiyana kumabweretsa katundu kapena nthawi zina kutenga katundu ndikupitisa kunja kumene And all of that, all of that has been lost in this mess. I think we can do better. a Pankuku sikuti mmene timafika february mu nkuti ku immigration zikuyenda bwinobwino kudali mavuto kale hacking iyi yazangokhala ngati kungomalizisa so we've always takhala tikumakhala ndi mavuto kumene kuku in terms of kuti anthu kumadikirira even penanso mwina communication yowauza anthu kuti simayenera muzikhala muchitentimu mumadikirira process izikhala choncho itakhala kuti process ikuyenda bwinobwino zinthu kumayenda bwinobwino ndikukhulupirira kuti palibe amene amakondwera munthu kumakakhala pa queue ngati kuti anthu alibe chochita yes
what is it that panopa maybe amene angathandizepo pa nkhani imeneyi aonepo komanso athandize bwanji a Pankuku.
Mwina koyamba ndi ndi ndi ndi ndingopanga build pa pa zimene uh, Woyankhula ochunga alankhula. Chinthu chimodzi chimene ndikuchiona chikubwera clearly pa zonsezi ku immigration kuli issue ya incompetence, top class kusatha ntchito kwa a Kalumo ndi timu yawo akuluakuluwo dzawavuta popeza amakondwera ndi misonkho imene akuyidya koma ngakhalebe akulephera ntchito they can't resign on their own. so they will still stick to their positions pamenepa mpamene a Chakwera amayenera kuti abwere kuwathamangitsa anthu amaofesi Mm, poti adatenga iwo a Kalumo kuchoka ku retirement tinkanena ife kuti Mkuluyu. mkuluyu ali ku retirement tira- konko basi. tikamati ndi ku retirement ndiye kuti watopa afuna apume munthuyo okay so mukutenga munthuyo kotopako abwere agwire ntchito as busy as immigration uh, department is

So a president apereka 3 weeks, I don't know what kind of lies a Zikhale Ng'oma ndi a ku immigration anakauza a president. Chifukwa a president ananena kuti ikamatha 3 weeks ndikufuna ndione printing itatani itayambika so anthu they are still kumakadzadzana kumene kujaku tikafunsa kungobwera mwano palibe chimene chikuchitika pa kungofunsana ground. kuti kodi mukupulinta angati Funso la mafunso ake likuvuta. tunda mafunso Likuvuta, ndatatu likuvuta. funso loyamba ndilokuti mukupulinta ma passport angati pa siku Yes.
lachiwiri kodi Mm.
awa madobadoba fe kwabwerano mamiliyoni Ehe. ambirimbiri akutenga ma 100,000 Yes. ma 150,000 even Yes. wapulitani ma forms kuka nanga ku Lilongwe I mean ku ujeni ku Blantyre Mm. ndi ku Mpoto muyamba kupulinta liti three questions about ine got ndikupanga suspect zinthu zina. nkutheka kuti akuluakulu aku immigration mwina kunena kuti kuti kuli bodza a president akumamata phula kumene sakudziwa president wala nyamala ngawa akundipusitsa Yeah, a president amayenera kumadziwa akamakupusitsa then adawapusitsa ano system mechi lili Nde- muja nde- nde adawapusitsa akukhala yeah ndimene ndikunenazo kuti ehe munthu amene amayenera kuti a president doesn't sakuyeneranso Iye analankhula, Mr.
Inde- Sisi, inde katika- katika- analankhula. this is- a president Analankhula. sakuyeneranso evenso kuyankhula ndi a Kalumotu Yes. angoayitana a Zikhale amakumana nawo nthawi zawo ni nduna Yes. yawo kodi Yes. iwe Ken yes kodi ma- mapasipoti uku- ukupulinta angati ngati Ken sakuziwa muzati ikama tingoyesezera tamuyimbira panopa cha m'ma past 6 Yes. ikamati 7 koloko Ken ndikufuna undiuze atha kupulintatu koma I'm- I'm telling you. okay ndinofanira kuti ndinamva kunena kuti there was a certain presentation Yes. imene idakachitika kanthu anduna a Zikhalewo anakapereka chinthu china kaya ndi ripoti kwa president I, I heard about that kuti kunali kamwambo kena kopereka report yokhuza ndi za ku immigration sinofanira kuti kodi mmene Adali chani? munali bodza la mtundu wanji yokuti lapangitsa Chakwera kukhalano chete pakadali pano osathamangitsa amene akulephera ntchito ku immigration zimene anena a Chunga kunena kuti anthu akamanena kuti leadership pali indecisiveness kulephera kulunjika pa chiganizo pakuchitika zopepera apa mkulu sunthaniponi pabwerepo ena si inu nokha amene mutha kukonza zinthu mdziko muno if a leader can't stand and make that tough decision i'm telling you people get used to your deadlines anthu amazolowera apurezidentiwa amalankhula choncho akalankhula choncho taonapo ife ena ake sizidachitike chonse so people get used to you so that's what we ask these are the fruits of clear indecisiveness now a Chunga tikanena mavuto solution ndi chani apa? because there has to be a solution ngati mwina anzathu ena sakuyiona tathandizire Yeah. kumastandi kuno solution ikuoneka papa ndiyotani a Chunga kuti tithane ndi zimene zizizi zachibwanazi zokula mtima zomayankha ngati kuti inuyo ndikaya ndinu ndani yet ndinu mukulandira misonkho ya Amalawi mukutumikira Amalawi you supposed to provide a service Yes. to malawians this is a service to malawians you know now ngati a president amanena kuti iye is a servant leader come on who are you ku immigration iweyo kuti uziyankhula motumbwa iweyo Ine- ndimaona ngati kuti nkhani ya ku immigration panopa ya ma passport yafika paonena kuti sitingane- sitingamakambenso za ma deadline ayi apa ndi nkhani ya action Kuopseza president adaopseza kale, deadline anapereka kale, nkhani apa ndiyongonena kuti tivomereze aku immigration a Kalumo ndi team yanu whether mwakanika kapena ayi. Ngati mukunena kuti simunakanike then mukhale ndi tangible answers mayankho ogwirika osakhala mwano osati mwano kwalitu ma system siku immigration okha amene amatha kuvuta zimene mumanena poyamba paja koma its how you handle it what is the problem kunena kuti for example timaona kuti tizichita print mwina ma passport 1000 per day koma chifukwa chonena kuti inki watani kapena mashini yapanga bwanji mwanyo Maribu. panopo tikuprinta mwina 50 okha Yes. Eh? Awa, awa, and awa. prioritization panopo tizipanga kaye mwina awa amene ali maulendo opita ku chipatala moti this week tapereka 400 Yes. next week koma we are trying our best vuto ndi chani Kungoonera Tida- choncho. tidandaula koma tikhala kunena kuti anthufe tikuyenda on the same pace inafikapo nthawi inayake mukukumbukira ku zamagetsi inali nkhani zomwezi timakhala timanamizidwa eh, ati iya anyani watani cha- anthu anafika saizi yotopa no no this is too much Yes. until it came it came and kunali nkhani zomwezo eh, january you know ma- ma- mauche nakhala tabwera kenako mpakana ena anazafikapo ponena kuti ayi bwanji tikhale ndi new leadership and new leadership uh, ya, ya ku ESCOM kind of helped it mm. really helped a lot in mm. fact mm. leadership inapita mpakana ku at ministerial level yes. you know you are the new minister yes. nthawi zina ten
tizivomereza kuti zikakhala kuti zakuvuta ena azibwera m'bwalo mm. azizatenga ndithu ntchitoyo i want to say one thing wonder anthu ife usamakhale ngati kuti malawi owes you mm. usamakhale ngati tili nawe ngongole yonena kuti tikapanda kukusunga ku immigration tikapanda kukusunga pa udindowo ndiye kuti basi ndiye kuti wi- ndife takulakwira no komanso iwe ukamagwira ntchito yako ijo usamakhale ngati you're doing favor to us no you're not doing a favor to us yes you're being employed to do it You're being Watumidwa kuti paid.
ugwire ntchito yes ndipo ngati a president ngati a president amachotsedwa after every five years Iwe ndi in ndani? fact amayenera kupita back to the electorate Yes. kukachita convince anthu kunena kuti ya mundisunge pa mpando umenewo moti chaka cha mawa acha- ayamba kale achakwera azakhala akupempha kwa amalawi Ndikufunanso. kuti ndikufunanso ine ndikuyesesa what more with the director wa ku immigration you have to give us reasons yonena kuti ngati amalawi takhulupirira asogoleriwo kunena kuti apitirize kuyendesa immigration but if not no unfortunately if we can't fire him amachita fire ndi a president Amene on behalf, asankhayo. on behalf of amalawi yes mfanira kuti yes ndikubwerezanso mowalitsa zafika pano titha kukuwa e game yoseyi ili no mmanja mwa achakwera ineyo ndikufuna ntaona kuti kuboma ku they are concerned as well ndi the mess ikuchitika

sindaone ine kunena kuti ena akatentheka zenizeni ayi so ah, pali zinthu zina zimene achakwera atha kuzipewa Kusi- zisafike paja ponena kuti nanga zimene ama- akumapanga anthu ayambe kuyenda misewu so kuti anthu kumene kuyetsula kaladzanena kuti amene mwatitopetsa ku immigration konkuno ife tiyenda konkuno muona ngati kesi kesi ake zakhala mtundu wanji zosakhala bwino now uh, tisunthepo pamenepo nthawi um, ndimaona ngati a ken zikhale ng'oma pofuna kuti iwowo ni nduna ya boma yosankhidwa ndi achakwera awo awathandize mbali imodzi ya ntchito yawo ndimeneyi yes chingavute ndi chani mawa adzikatutuluza mawu akatutuluze yes ikamafika ka 12 koloko masana ayitanise Yes. msonkhano Yes. kaya titenga ife atolankhani Yes. tipite tikaone zikufunika Kufunika chani. chanjani kuti akuluakulu mm. yes.
uyu kalumo ndabwera naye panopa mm. mumfuse mafuso ndili pompano azikuyankhani moto ukupita kwa chakwerawo yes. ukupita kwa chakwera for anyamata awonso enaso akuplaya akugona pa ntchito yeah. you're right kunena kuti uh,

Number 2, nkhaniyo yafika mmanja mwa a president ndipo a president apereka directive ayitenga iwowo. This is the way forward 3 weeks printing or not heads will roll. Akamanena kuti heads will roll akukamba anyone amene ali related stakeholder wankhani including azikhale amene ananena. Yes. Now here is the situation. A president wo 3 weeks yakwana. What can zikhale do? One is to go kwa president. A president akukanika akalumo koma final decision will not come from azikhale that's what am saying because he is not appointing authority Yes. number two ngati a president wo tiyerekeze kuti akalumo amawakonda kwambiri what can zikhale do iye angodandaula zithera pomwepo a president komatu uku sizikuyenda amene akunyozesani it ends there Koma- it koma- still goes back it still goes back Yes. now chimene mangofuna ndimalizeni mawa ndonena kuti sindikuwabakira kunena kuti alibe responsibility azikhale no he has got a responsibility ndipo ayenera kuphusha ife timaziwa ndi a bulldozer he is supposed to bulldoze koma mwina nthawi zina mwina nthawi zina mukakhala kuti mwakumananso ma bulldozer okhaokha vuto lake limakhala ndi imene komanso Yes, komanso yes, yes. ntha- nkhani zina ma appointment enawo akamakhala kuti ali ndi affiliation ya chipani kapena kuziwana kwina ndi mtsogoleri umakhala kuti your hands are tied kodi inu simunamve nduna zina zimadandaula ma PS akamachitira mwano Amakula mtima. yes

akumaena azipanga zinthu zina amangoswera ku immigration kumene Yes. kujako because they can't get a passport and somehow we playing it down Eh, eh, tikunena kuti mundiuza kuti 18 million plus people we can't have anthu enaake anzeru kukathandizira kumene kuja kukonzeka ndakalumo ine ndimaona ngati kuti there is a bigger story

Takulandiraninso pamene tupitilira ndi program yathu ya Hot Current pano pa Times Television popanyadira timati pa TTV ndipo program mukuonerayi ndi Hot Current ndili ndi Ochunga Wayana Chunga komanso tili ndi a Msukuluzi a Jonah Pankuku. Tamaliza nkhani ya ku immigration ndi mafunso ambirimbiri tikuyembekezera mayankho kuchokera kwa adindo athu amene timawasankha tokha. Kupitilira pamenepo tinene kuti game ya Manchester United ndi Liverpool yathera 2 2 kutanthauza kuti how they stand pamenepo pano ndi kuti pamwambapo pali njovu. Gunners ili pa number 1 chifukwa chokuti idachinya zigoli zambiri ngakhale ikufanana ma points ndi timu ya Liverpool onse 71 71 kenaka pakuzabwera pamenepo Manchester City ndi 70 points pa number 3 asewera ma game ofanana. Timatero chifukwa choti anthu ambiri amakonda mpira. Tiyeni nayo ndi Hot Current. Nkhani yathu yachiwiri ndi yokuti padusa miyezi iwiri ino pano pamene close to two months close to two months mm. yes pafupifupi miyezi iwiri pamene uh, anthu a dpp amene ankayenda pa Mbowe amafuna kulowa mu Lilongwe sizidatheke chifukwa choti adakumana ndi anyamata azikwanje zikachitika ngati zimenezi kwina kulikonse mdziko munomu you expect the police to come in ndikupanga chifukwa choti ndikukumbukira kuti uh, kunabedwa ku sukulu ina kudali kuti ku St. ku, ku Mangochi DMI. DMI. DMI. Yes. mwina within an hour, ma hours Yes. ngati sindikulakwa mwina pofika mm, siku Tsiku lina lomwelo.
amati Next agwirapo one. agwirapo kale Agwira mtunda. pangapo. Awi- a- a- polisi a- imene ndimayiziwa ineyo ndi imeneyoyo Anthu awiri. anthu awiri anali atagwidwa kale anthu odziwa ntchito yawo anthu oziwa ntchito yawo ku, ku, ku, ku, ku, kwa ana a sukulu kuja adatagwira kale amabawo malaptop machani machani adatagwira kale awa abe adakhapa anzawowa mpaka panopa sizikuziwika kuti ndi ndani kapena abisala pati sizikhala bwino tikuyilumikiza nkhani imeneyi ndi zimene amalankhula a chair a Malawi Electoral Commission olemeke a a Justice Chifundo Kachale amene amanena kuti tiyenera kuti tigwire ntchito limodzi ncholinga chokuti chisankho cha 2025 chizakhale cha bata chizakhale chovomerezeka komanso chizachitike a mokomera wina aliyense ngati tikuona kuti anthu a za ndalewa akukhala mokhapanakhapana, moopsezanaopsezana nde kuti anthu tizikhala ndi nkhawa. Yes. Kodi chisankho cha 2025 chidzakhala bwanji? Kodi ndi kofunikira kotani, a Chunga, kuti apolisi atiyankhule? Kaya akufufuza, kaya asiya, kaya ali pati, pomwe alipo, nzofunikira bwanji kuti angotiyankhula ncholinga chokuti anthu adzidziwa kuti they still care? Because as it stands, i think zikulankhula zinthu zina zake zokuti Yes. i think sa- sa- sangakondwe ife titapanga conclusion yathu nde kuti ife tisapange conclusion yathuyo mayi Yolamu a Kalaya abale anga akanatiyankhula muona bwanji a Chunga Yeah. Uh, ndimaona pali mawu mchingereza amene the stakes are high um, nkhani imeneyi Apolisi musaichepese akuboma nkhani imeneyi musaichepese musanene kuti aa nda a dpp awo Eh, kodi ino ayi nkhani imeneyi nkhani is more than kuti a wela ba- dpp ndamalawi nkhaniyi ili ndi kuthekera koyipisa mbiri ya dziko lino komanso ili ndi kuthekera kopangisa kuti aja amapereka report aja chisankho chikachitika amapereka report nde amapereka report kuti iyayi kampeni sinayende bwino kapena inayenda bwino ma international amene ali directly related to ma donors athu ali ndi kuthe nkhani iyi ndi kuthekera kozapangisa ena nkuzalemba kuti ayi there was political violence ndipo chifukwa cha chimenecho amatha kukhala ena kutilanda aid kapena kubwezako ma break pa chithandizo chimene amatipasa ngati dziko nde musayione ngati nkhani yongokhuza anyamata ena a dpp anthu ena a dpp amene anamenyedwa ayi nkhaniyi ili ndi kuthekera koyipisa mbiri ya mcp imene mwakhala mukulimbana nayo a president kuti muyikonze munabwera even before musanakhale president mukupepesa Chifukwa cha machimo ena amene chipani cha Malawi Congress chinachita nthawi ya ulamuliro wa chipani chimodzi, you came out in the open trying to promise Amalawi kunena kuti chino nchipani cha new blood, chipani chonena kuti anthu amene tikufuna za mtendere ndipo tikusiyana ndi mmene ena aja ankapangira. Koma nkhani imeneyi ili ndi kuthekera kofafaniza all the efforts that you have done ndiye nkhaniyi tisayitengere very lightly komanso nkhaniyi ili ndi kuthekera konena kuti ena mukazabwera chigawo cha kumwera azapange zomwezo moti alipo anthu ena atha kuzapangidwa chipongwe chifukwa cha nkhani imeneyi they can use this as a justification munapanga zakuti azibale athu kunonso mutipanga mumva mbebe kumpotonso chimodzimodzi I don't think we can afford to do that. Iwo owina chisankho aziwina fair and square. Kunena kuti Amalawi anapatsa mpata opanga kampeni opanda ziwawa ndipo the best man has won kapena the best woman has won. Koma chisankho chisamawinidwe kuti wina akuopsezedwa ayi. Ndipo ndimalize ndi mawu awa. inuyo amene mumapanga uh, milandu imene kumakhapidwa timadziwa tinanenapo kale nkhaniyi tikungo mm. tikubwereza kuti tikudziwa kuti kumakhala wina wake wa ndale amene amakutumani mm. koma dziwani kuti milandu iyi siwola mm. ndipo alipo ena a dpp boma litasintha amene ankachita kulira mm. taonapo tifeyo zisankho after zisankho ena nkungoziombera okha mm taonapo ndithu anthu ena akupita kumaka ku kupita kumakazipereka okha kuti ine ndinapanga zakuti dont think malawians have forgotten who you are and what you are doing tsiku lina pachingerezi amati a day of reckoning will come zamphamvu apa nkuti utha kubisala lero koma ngati anthu adakuona mlandu suwola ndibwereke zimene amalankhula anduna azamalo Chabwino a Gumba. Pa pa exclu Times exclusive Yes.
amanena kuti ndalezi ah, nzakanthawi zimatha tidzikhala bwino ndi anthu amauza banda zimenezo kunena kuti kofunika kumakhala bwino ndi anthu chimene chimachitika kuganiza kwa hafu kwa anthu andale kumene amadzakupanga transfer kupita ku police leadership kumakhala konena kuti ife tikhala m- m- m- pa udindo uwu mpaka nakalekale zija amauzana kumanena kuti oh, mwe- tiyeze ngati apa anthu amanena kuti chakwera mpaka na mcp mpaka na 2084 amauzana chonchicha dpp nayo inalinso ndi kuganiza kwake kotero kuti ndikaona ngati kuti mpaka pano payikhalabe ehe koma samadziwa mtima wa mmalawi kuti mmalawi vota aganiza bwanji anauza kuti tiyedzipita out nkuganiza kwa mcp atomaganiza kuti "Oh, ifeyo titokhala mwina 10 years pamene mwina vota atoganiza kuti "Ah, 5 years iyi mwatikwana dzipitani now muyankhula choncho pali two key uh, ujeni nthambi za boma ku Yes. polisiko Yes. ndi ku mdf yes Kufunikira koti iwo azikhala independent popanga ziganizo zawo ndi kotani potengera kuti umakayankha wekha mafunso? Anthu amene mwina amakunamiza panopa kuti akutetezawa alibe mphamvu yokuti akuteteze. Ena amapita mpaka ku Hegi takhala tikuwaona kukayankha mafunso okha popanda kuti iyayi he wina ankatituma za. Kufunika kokumbukira zimenezi nkotani kuti ngati ndimene ndikupangachi sichikugwirizana ndi mmene ndimayenera kugwirira ntchito yanga because apolisi akuyenera kukhala very professional, akuyenera kukhala oima paokha. Zikutero ndithu. Kuopa kwakuti chifukwa choti Wandale ali ndi mphamvu yokuti akhoza kundisamusa apa kukandisiya penapake kuti mphemvu zizindiluma, chifukwa chimene chamaopacho, Ine Yeah. ndimafuna ndiyankhulecho kuti wanda. mphamvu yokuchotsani pa mpando wonona, kukakusiyani pakona uko kuti mphemvu Inuyo zizikuluma. asisa munanena kuti

Ife takhumudwa ndi zimene zachitika ndipo ife tikufuna kuti apolisi mugwire ntchito yanu mwansangansanga tidziwe amene apanga izi ndani. Kalekale dpp a Shadric Namalomba ndi inu a a Ching'oma adapitiriza kunena kuti ife tikuganizira kuti nokhanokha paja muli mmakampu kwanuko mwakhapana. Pakubwera a ndani a Namalomba kunena kuti ife sitikukayika nkomwe atikhapa ndi a mcp wo. Mwamvetsetsa? Apolisi akudzabwera nkunena kuti tinamva kunena kuti amene amapita kumeneko anavala ma t-shirt a dpp ndi amene amakakhapa anzawo a dpp. Now if you look at all these, okay masamu atha kungoyenda kunena kuti amene ali ndi mphamvu pakadali pano over apolisi ndi ndani si a dpp mcp if its image is being dented badly imene ikhaliramo atha kuwauza mayi Yolamu anthu asationongere mbiri taonetsetsani anyamata anu amange anthu amene apanga izizi ife our administration sikwiza ndi ziti zimenezi ndi izizi ngati tiona mawu akali mkamwa Yes. ngati padali anthu osavuta kuwamanga

eh?
Yes. apanga zomwe zija and then you come and arrest people Yes. abana people speak quite a lot Yeah. to, to be honest Selective nka- nka- justice.
nkhani iyi ndiyongotionesanso kuti ma systems athu mwina ngofunikanso kuunikira Ngopo ina. um, ngati dziko timathamangira kuyitanana kupita kumangochi kusalima ati review workshop ya zakuti zakuti mm. apa nkhani sizikuyenda koma the real issues timazungulira Nkhani ndiyonena kuti mmene apolisi akugwirira ntchito are they truly protected? Are they truly independent? My answer is no, no, a big no.
They are not.
Ndiye komano, komano funso lomweli mwachisanzo allow me to give example ya ujeni opuma. a army commander opuma Kanundu. A- a- Kanundu.
Yes, yes. idalipo nthawi yokuti anthu ankadabwa kuti uyuyu akugwira bwanji ntchito chonchi kuoneka kuti sakuopa Yes. kupanga zinthu malingana ndi mmene malamulo akunenera Yes, the yes. constitution. Ndikumbukira Ndikumbukira nthawi ya ma- ya ma nthawi ya demonstrations. mademo ya dpp Yes. koma you remember it cost him

Amwene anthu amene aja amalawa amene aja ambiri unfortunately they don't last long anthu amene amakhalisa ma office a boma sorry to say with due respect amakhala anthu onena kuti they are playing to the status quo
amakhala anthu onena kuti anthu amene ali mu authority aona kuti we are safe with these people
koma na munthu onena kuti afuna kupanga shake the system kawirikawiri yekha samakhala safe, Komano- samakhala ko- secure. komano ndi- Ndiye ndi- mwina ndi- mwina ndi- musanamalize, ndi- ndi- ndi- ndingogwirizana ndi ndi- zimene amanena che. a- a- a Msisia kunena kuti vuto la dziko lino ndionena kuti tim- sitimakhala ndi anthu amene amafuna ku to leave a legacy. Anthu ofuna kunena kuti I don't care kuti anthu a- andipanga chipongwe chotani koma tsiku lina zizukulu zanga anthu akumtundu kwanga ana anga maneba azanena kuti Wonder Msisya was a man of steel. He was in this office and he changed things. Anthu onena kuti kusiku kumaliro kwanu azanena kunena kuti a Inspector General awa was no ordinary sec, uh, Inspector General. Anali munthu amene anaphunzitsa polisi ndipo mukudziwa kuti ku training school kuja amakambirana ma case studies. Amakamba Inspector General wakuti wakuti anapanga zakuti zakuti. How do you want to be remembered at the end of the day? Andale osazasiya kupanga izizi. Koma inuyo ngati ma professionals how do you want to be remembered? Ineyo Pam, pam.
ndimafuna ndinenebe kuti Yes apa mkoko. mayi Yolamu tifune tisafune pano tikugwirizana kunena kuti alibe ali mkhwapabe kwa anthu amene ayika pampando iwo aja kuti amasuke owayika pampando awapange empower ine zopusa sindikufuna ena anapanga izizi kukhapa anzawo amalawi anzawo mayi

musamachenjere Pepa ndi ndikhala ndifunse Jones. amabwera anthu amene aja kugwedeza gwedeza munthu iweyo nkhongolozi Mu- mukatepa mubise- Kuti- kuti ndifere amalawi apolika ndonana amalawi siwafera Mufanire Jones. Mr. Msisya, mufanire Jones. Inuyo mukamanena kuti mukamayamba program introduction manena kuti sitinyengerera sitimaopa sitipepesa. Eh, sitinyengerera chilipo chimene mutha kukhala panopa kuyambira amene tidayambira program zafika pano kunena kuti kumapande sinanene zoona tifuna zoona zokhazokha Nchifukwa chake tikufunsanso zoonanso kuti mukanakhala kuti inuyo Yes. ndinu amayi Martha Chizuma Yes. akubwererani apolisi kukugwedezani gwedeza mpaka lero osaziwa kuti adatuma anthu amene aja ndi ndani Ehe. mukadagwira ntchito Where bwanji the problem is- Ndi mmene mukuona ngati mayi Yola Ye- msasa.
ye vuto lobere lino tsapano ndikugwirizana ndi shunga kuti chi- zima system zathuzi chirabo tinkachita chirabo chija mukumatakapata chirabo nyasi zimene zimene tichotse tikaloboma mumu Mene- protection. ala- ala- ala- achunga akamba za protection Yes. alipo anthu amene akhoza kuwateteza anthu ncholinga choti muwapatse mphamvu kuti gwirani ntchito palibe amene atakuopsezeni Yes. in the absence of that people second guess themselves ehe ndiye kuti kodi apapa ndipange ichi zindipwe- Kodi ndipa- zindipweteka. zindipweteka Zindipweteka. kodi ndifere

condemning Kwa- this yes. kunena kuti i would want to see justice happen kuwauza mayi ujeni Yolamu aja mayi Kukuza Yolamu pano panthu, kukuza pano panthu, pano panthu. Pezani. Ana panthu Ah, pamekani.
amsisya Yes, ndimafuna ndikukumbuseni kuti nkhani ya kumangidwa kwa mayi martha chizuma director anti corruption bureau um, apresidenti anayikapo commission

A president mukuyankhula kwawo after ma recommendations onse aja ananena kuti inu ku police tapangani institute commission Yes. ya inquiryinso imeneyo mugwiritse ntchito malamulo anafotokoza ife anthu kumenewo ankapempha kuti a president kuti alowererepo ndi Yes. anakuti ndine

tikamachoka panopa Yes. ngati tikufuna tiwalimbitse mayi yolamu kuti mayi yolamu kagwireni ntchito yanu bwinobwino tizawalimbisa mtima titayima pati taponda patipo ifeyo titawalimbitse kapena mayiwoda azikhala ndi mantha kuti akakagwira pena pake akagwira waya woti watentha tete tigwirizaneni pano pa Aha, hot current aha. mayi yolamu ndi malawi police service they are not independent

nde nde amachita sokhala ndi anthu awo ena amachita kuyankhula kuti amandiuza wina kuti ah, chisankho chija chikamachitika Yes. eh? Yes. bomadi likangoti lasintha Amachita kudziwira. amachita kuimbirana mafoni Yes. Unati- iwe- wina iwe- akanavala uniform tu amachita tili tili ku- tili ku tally center Eh. anayimba foni Ukomesa. yes

Ali ndi mphamvu imeneyi yoti akhoza kuwamasula apolisi moona mtima chifukwa pali zinthu zina anthu ama, amayankhula mwabodza Yeah. mwana wa munthu pochoka ku nyumba amuuza usakadye kwa neba afika kwa neba kuja kumpasa chakudya ndiye mwana akuyang'ana iwe nkumanati ayi idya mwana uja achita kuziwa kuti kuja kumene akunditumaku Yeah. sakufuna ndidya Akunditchera. anandiuza- anandiuza kale kuti Akunditchera. sakadye Yes. Tingawamasule bwanji? Who can free the police? Ndi ndani? Abwana ine ndimafuna ndifunse chonchi. Yankhulani msanga nthawi yathu Eh, yatha kufanana abwana. choncho, Tili ndi nkhani kuti- ziwiri zativuta. Z- z- Kuti ti- zativuta kale Eh, kuno. nkhani ziwiri zativuta.
Ndimafuna ndinene kuti.
Yes.
Do you know kunena kuti sometimes kumakhala kuti a president sizikuwakhudza. the boys are loose komano oti ndi akuchipani koma amazimva kuti ali ndi mphamvu ili mmanja mwathumu ine i do not think i do not think nditha kukhala ndikulakwitsa i might be right koma i do not think kunena kuti achakwera atha kuyimba foni nkwayimbira mayi yolamu nkuwaletsa kuti amene akhapa anzawo ajawa asiyeni ngati ali a mcp asiyeni muli pompo Yeah. ine ndikuwuzeni kuti Yes. just like mdf commander Mm. inspector general of police amatha kukhala ndi ma one on one ndi a president ndikuwachita update on Yes. zimene zikukhala Yes. is not an opportunity for her kuwauza kuti bwana pali aka kakundivuta aka kuti Ay- kabuye ay- chito ay- anyamata ena anyamatanuwa, akakutumiza anyamatanuwa. mauthenga akamkapange bwanji Muwa- muzidziwa Eh, muziziwa kuti ndifuna ndakapanga apapa You think she cannot have that opportunity? Muna- munafunsa funso munafunsa funso onena kuti what can be done Yes. to free the Yes, police kuti agwire ntchito mmene amaphunzitsidwira Ine- chifukwa ndi ophunzira bwino awa. ine ndimaona ngati kuti ma- mayankho ake atha kukhalapo angapo koma mwansangansanga number one titha kukhala ndi legislative solution Legislative solution ndonena kuti Hands off. titha kukhala titha kupanga malamulo oti andale wa- amene titha kuwapanga protect yes anthu akupolisi aja kunena kuti mphamvu yowachosa for example Yes, yes. can be vetted by parliament Yes. for example Yes. zimene zija zimathandiza Yes. izongoti munthu mmodzi azikhala ndi mphamvu oti kukuchosa zimapangisa za vulnerability zimatha kupangisa kuti

ku chipaniko sindikufuna wina aliyense kuti achite disturb ndipo IG wina aliyense amene angakupange disturb Ndiuzeni. let me know Yes. that's number two Mphamvu, Yes. president number mphamvu, three mphamvu, yes. number three Yes. tiyeni tivomere Yes. alipo ena apolisi amene sakondanso dziko lawo amakazipereka dala kuti ndiyuzeni exactly Yes, yes.
analowesa ndale they politicize Yes. ndipo ena they're not even supposed to be ku polisi kumene

Kwakwana akhapa dpp ndi dad mwamanga anthu angati pameneponso nde pa 30 pa programu yathu ya hot current tipepese kuti talephera kukambako za ku parliament koma tinakhuzabe za a mec pempho lawo kuti tiyeni tiyambe kukonza pano kuti chisankho cha 2025 chizakhale cha bata ndi mtendere ndithokoze achimwene anga wayana chunga uchunga ndathokoza wawa Zikomo. a msukuluzi a jona pankuku ndathokoza Zikomo kwambiri. kuchokera